Matteo Salvini, rapresentante de sa Lega, est torrau in Sardigna. Su vicepresidente de su Cussizu e ministru de sos Internos custu manzanu in sa Prefetura de Casteddu at picau parte a su Comitau pro s'Ordine e sa Securesa Pùblica convocau dae su prefeto Romilda Tafuri, presentes sos rapresentantes de sas fortzas de s'ordine e de sos amministradores locales, cumintzende dae su sìndicu de sa tzitade metropolitana Massimo Zedda. Salvini est benniu in Sardigna pro unu ziru eletorale in favore de su candidau de su centru-destra Christian Solinas, candidau a sas eletziones regionales de su bintibator de frevàriu, ma peri pro Daniela Noli, candidada a sas supletivas de su collègiu uninominale de sa Càmera de Casteddu. Intre sas chistiones prus importantes chi an cunsiderau sa situatzione de s'òrdine pùblicu in Sardigna, sos isbarcos de immigraos a manera particulare sos chi arribbana dae s'Algeria, sos attentaos a sos amministradores locales chi sun sichinde chentza rimediu. Eris su presidente de sa Regione Pigliaru biende sos urtimos fattos capitaos in custas dies at pediu a Salvini prus impinnu de s'Istadu e su rispettu de sos accordos suttascrittos chin su Guvernu Gentiloni. Su ministru Salvini at assicurau unu potentziamentu de sos orgànicos de sas fortzas de s'òrdine. Sas àteras tapas de sa bìsita sunt istadas a Cuartu, Aristanis e S'Alighera. L'ana ricoverau in s'ispidale de Nùgoro a Gianfranco Manca, s'allevadore de sessantatres annos de Borutta, chi arbeschende ana chircau de uchìdere. S'òmine fit guidande unu càmiu de su late, cando in su caminu chi dae Illorai andat a Osidda l'an isparau una fusilada chi l'at fertu a su bratzu e a petorras. A dare s'allarme sunt istadas una paja de pessones chi colande an bidu a Manca dismajau in intro de su mezu e an abisau sos carabineris de su cumandu provinciale de Tàtari chi bi fit un'incidente istradale. Cando sun suprios però sos militares ana cumpresu deretu su chi fit capitau, ana mutiu su chent'e deche otto chi in ambulàntzia ch'at picau su fertu a s'ispidale de Nùgoro de urgèntzia. Sos carabineris ana fatu sos rilievos e ana aviau deretu sas indàgines pro cumprèndere chi est istau a isparare e pro ite l'at fatu. S'isvìnculu de Ottana in sa chentu trintunu at a èssere prus sicuru. Sa Giunta regionale, a secus de sa proposta de s'assessore a sos traballos pùblicos Balzarini, at aprovau unu protocollo de intesa chin sa Provìncia de Nùgoro, su Comune de Ottana, su Cussòrtziu Industriale e s'Anas, pro definire ite an a dèpere fàchere Totu sos entes interessados. In prus, sa Giunta at deliberadu de dare a su Comune de Ottana duchenta miza euro pro progetare s'interventu. Sa Regione sutalìniat chi su protocollo previdit chi siat pròpriu su Comune de Ottana a fàghere custu progetu, sos traballos imbetzes los at a fàghere s'Anas. Sa Provìncia de Nùgoro e su cussòrtziu industriale an a pònnere a disponimentu sos tretos e sas òperas interessadas dae s'interventu. Acabados sos traballos, Anas Provìncia e Comune an a àere sa propriedade e sa gestione de sas òperas cada unu cunforma a sas cumpetèntzias suas. S'isvìnculu l'aiant fatu a incuru de su Cussòrtziu Industriale de sa Sardigna de Mesu chin d'unu finantziamentu de sa Cassa pro su Mezzogiorno, collaudadu su trinta de aprile de su mille novighentosnovanta, no est intradu mai in servìtziu. A intro de sa bidda de Ottana como si intrat pro mèdiu de caminos chi sun unu perìculu pro chie trabicat. Allùghere su focu de Sant'Antoni no est istadu petzi unu ritu, beneitu dae su parracu de Santa Maria Giovanni Maria Chessa, ma peri s'ocasione pro faeddare de educatzione ambientale e focos de àtera zenia, cussos chi in istiu brusian sos padentes. A la promòvere custa die de educatzione ambientale est istada s'iscola de Sant'Unofre de Nùgoro paris a Donna Impresa, sa Coldiretti de Nùgoro e Ozastra, s'Agenzia Forestas. E sos pitzinnos de sas primas classes de s'iscola elementare Podda paris a sos genitores e a sos jarios an aziradu a inghìriu de su focu in onore de su santu dande unu significadu particulare a custu ritu. Pro sos dischentes de s'iscola duncas est istada una bella die pro imparare a istimare sa natura, a rispetare s'ambiente, a manera chi los difendan e los lassen in eredidade a sos fizos. In Nùgoro est totu prontu pro sa 'e decheoto editziones de su trofeo Cross Nuraghe Ugolìo, in programma dumìnica binti de jannàriu, Ideadu e organizadu dae sa Sotziedade Amatori de Nùgoro paris a s'Agèntzia Forestas, chi gestit sa pineta de Ogolio, chin s'apògiu de su CONI, s'AICS provintziale e su Comitadu regionale de sa Fidal. Unu tretu de Nùgoro apertu a totus, custa est sa pineta de Ogolio e medas, medas cada die, andan a fàghere isport, unu tretu chi benit impreadu puru pro manifestatziones isportivas de importu, una est sa Corri per il Porcetto chi si faghet in istiu e s'àtera pròpriu sa Cross Nuraghe Ugolìo pro nde mentovare una paja. Su programma de sa manifestatzione l'an presentadu custu manzanu in Munitzipiu s'assessora a s'isport Rachele Piras, su presidente de sa Amatori Nugoro, Tonino Ladu, sos dirigentes de sa Sotziedade Luigi e Pierpaolo Stefanopoli e Mario Bitti. Sas giurias e sos cuncurrentes s'an a dobiare domìnica a sas nove e mesa, pro cada gara an a fàghere una classìfica de categoria. Su percursu at a èssere diferente sicunde sa categoria de atletas e s'andat dae sos trechentos metros pro sos esordientes a sos batomiza e chimbe pro sas fèminas, sos semiza pro sos junior promissas e sos senior mas. at èssere unu percursu difìtzile, chi at a dare però soddisfatziones meda a sos atletas chi an a bènnere dae totu sa Sardigna, pròpriu a testimuniare s'importàntzia de sa manifestatzione a livellu regionale.